N'i taatɔ ye basiri la n'i bɔra i ka basiri yɔrɔ la I ka ɲa ma i ka n ka lɔgɔ ta ka bila n ka lɔgɔ da la. E ka lɔgɔ wa? N y'a mɛn. I cɛnin dun y'a fɔ k'i tɛ sɔn o ci ma. O kɛ n ye i bɛna to dumanba mɔlen sɔrɔ i ɲɛ yan nɔ. A n y'a mɛn. Ee Suma. Siri. Sabali taara min. Sabali bɔra. K'a bɛ taa ci la ka na. Ɔ dumuni ma mɔ. Ayi a ma mɔ sɔɔni a bɛ mɔ sisan. Halisa. ee i ɲɛ b'a la dɛ ala an bɛna muso wɛrɛ ɲini k'a d'an kɔrɔkɛ mɔ i ko mun ko muso wɛrɛ wa awɔ siriki ɛsike fa t'a la ka wuli e la han o kojugu ya kojugu belebeleba k'e bɛ muso wɛrɛ de ɲini wa sabali kulo mana don nin na i b'a dɔn sabali b'i ka kumaw minɛ ni barika ye n'i y'a to sabali tulo ka don nin na ka nin kɛ sɛbɛ ye siriki muso filanan ko a bɛ kɛ ne su muso filanan su wali ne ka furu bɛ sa ɛɛ o tɛ baasi ye suma komi e fana bɛ k'a kɛ ne kɛlɛ ye ka ban n'o de don sisan ɛɛ kulubali denmusonin awɔ ni i b'a dɔn kosɛbɛ yɛrɛ a ladamulen don wa a maralen don n'ala sɔnna a ma a tɛna mɛn an b'o d'an kɔrɔkɛ mɔ e ala i tɛ sabali i kana waliden sen se ala ma muso filanan fo nka sabali bɛ na ne sɔrɔ so kɔnɔ yan nɔ a bɛ na ne sɔrɔ yan ni ala sɔnna. sumaworo dun kɛra cogo di. siriki a bɛ na ka na n ɲininka ko dumuni ma mɔ n k'a ma mɔ ko sɔɔni a bɛ mɔ sisan ko a k'olu bɛ na muso filanan ɲini ko k'o di aw kɔrɔkɛ ma. sumaworo e yɛrɛ kɔni. i b'a dɔn siriki bɛ tulonkɛ de la e fɛ sa. o tɛ kulonkɛ ye n t'o nimɔgɔniya kulonkɛ sugu la muso filanan furu o de ye kulonkɛ ye o fana tɛ kojugu ye koyi kojugu belebeleba ah, a y'a mɛn n bɛna kuma a fɛ e filanan ko o de mankan ye ne ta komi fa b'i la e yɛrɛ fɛnɛ yan ah. e b'a kɛ ne ɲɛna i b'a fɔ k'i bɛ ne fɛ ka sɔrɔ e bɛ min fɔ ne kɔ ala kana ne tulo don a la muso filanan furu jaa i kelen tɛ o aw bɛɛ de bɛnmakan don nka sabali a bɛ na ne sɔrɔ yan mɛn a y'aw ta kɛ a tɔ tora ne ni sabali cɛ ne e ye e ɲɛma ne ye mun de kɛ nin ko in na e mana fɔ sa ko e ko muso filanan furu o bɛ n'a fɔ sa o tɛ kojugu ye o e y'an kɔrɔkɛ muso de ye an bɛ k'o tulonkɛ kuma de k'i fɛ ne t'o tulonkɛ la mɔgɔ kana tulonkɛ kɛ n fɛ n t'a la bi n t'a la sini t'a tulonkɛ la mɔgɔ fɛ

jɔminɛ a bɛ kɛ tan hali i tɛ taa bɔ n na dɔɔni an ka baro kɛ e tagali ka di ne ko ye mɛ ne bɛ lɔgɔ baara in de la n'i yɛrɛ ne bɔ tɛ fo kungo jan na sisan lɔgɔ tigɛ in na e kɔni b'a dɔn ni sabali ka ko man nɔgɔn kɔntɛ a ka di ne ye ka taa baro la i fɛ yen sabali filɛ a tɛ kuma nka a n'a kɔnɔta bɛ ɲɔgɔn na dɛ Mɛ n bɛna a lajɛ tile fila in ka taa bɔ aw ye n y'a mɛn n bɛ taa n ka gabugu minɛ fɔlɔ aw n yɛrɛ bɛ n ka lɔgɔ baara in yan aw k'an bɛn a ni sɔgɔma nba n den kɔri baasi t'i la a kɛra di a ma kɛ cogo la

An ye fɔ. Numukɛ. Un. Taa kuma Sabali n'a dɔgɔninw fɛ. Bi Siriki bɛ na ka ne ɲininka ko dumuni ma mɔ wa? N ko a Siriki n ko dumuni ma mɔ n ko sɔɔni a bɛ mɔ. Siriki bɛ na k'a fɔ ne ma ko olu bɛ muso filanan ta k'o di u kɔrɔkɛ ma ko k'a d'a kan ko ne ka suma tobili la.

siriki y'a fɔ o ka kɛ nimɔgɔniya kulonkɛ ye mm. ɲɛma fɛnɛ ka na o ko kelen fɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ sabali bɛ ko in kalama sinamuso ko ne bi t'a la wa sini t'a la n'i ye muso ni duntɔ ye ne su walima n b'u ka du fara wali ne ka furu b'a dafɛ ne ye kɔlɔkɔlɔkɛ ninnu ye ninnu bɛ hɛrɛ hɛrɛ la ala ni ne barika ne ko n denmuso n b'i ɲininka o sabali o ɲɛma o siriki o mun don balimamaw tɛ n b'i ɲininka e mun ye siriki ni ɲɛma ye ne nimɔgɔ de don e nimɔgɔ don n den mɔgɔ ni i nimɔgɔ kan ka mun kɛ i n'i nimɔgɔ bɛ kulonkɛ kɛ nka kulonkɛ mana se ka muso filanan ta k'a di cɛ ma o y'a bɔlen kulonkɛ kɔnɔ kulon bɛɛ bɛ tɛmɛ maa n'i nimɔgɔ cɛ fo kulonkɛ min dagalen tɛ e k'i bolo da i dusu la n bɛ tila ka se so kɔnɔ ne bolo da n dusu la o de ye bi sɔrɔ dusukolo tɛ kunbere ye k'a bɛ se ka kuru ne bɛ ninnu sara ɲuman na ninnu bɛ ne sara ni juguman ye a fɔ sabali ye a fɔ sabali n'a dɔgɔninw ye muso filanan furu n bi t'a la wa n sini t'a la cɛ o cɛ y'a fɔ k'i b'a kɛ fo n'i tagamana n su kan bawo e k'i muɲu n denmuso n bɛ kuma u fɛ

ɛɛ sunkalo ɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ n bɛ k'i bonya o ni n bɛ siran i ɲɛ kelen tɛ ɛɛ i bɛ kɛwale min na dugu kɔnɔ n'i y'a ye n bɛ k'i to yen a sababuya ye ne kɔrɔkɛ de ye ka d'a kan n kɔrɔkɛ terikɛ de ye i bɛ min na walahi n'i m'a dabila i bɛna ko sɔrɔ a la i ma sigi ni ko min ye ɲɛma n'a ma ɲɛ i bɛ n jalaki n ka n jalaki ko fana dɔn e b'a fɛ ka mun kelen de fɔ ko ne b'a fɛ ka mun kelen de fɔ wa i bɛ n kɔrɔkɛ muso nɔfɛ cucucu la e b'a dɔn pɛrɛ k'a furulen don i tulomajɔ kosɛbɛ i ka n lamɛn denmisɛnninya b'e la mɔgɔ t'i to denmisɛnninya la fiyewu ka maakɔrɔbaya gindo dɔn wa i t'i to dɔgɔninya la ka kɔrɔkɛya gindo dɔn n bɛna fɛn kelen f'i ye i b'o to i kɔnɔ i ko tɔgɔnɔ kilisi ni maa faden y'i dan musoko la fo ka taa diɲɛ wuli i ti ko la ne ye bamanan de wa n'a bɛ mun kɛ a y'a kɛ ne ye n ka baaraw daminɛ ka ban n y'a faamu musoko mɔnɛ e t'o dɔn a b'e kɔnɔ ko dɔnni b'e fa kelen de ka bulonda la ɛɛ numukɛ n den n'i ye n selen yan baasi tɛ ala kana kɛ baasi ye ɛɛ n kɔrɔkɛ muso ka ko de don a yɛrɛ bɔra yan n den n bɛ min fɔ a ye nimɔgɔniya tulon ye tiɲɛ ye nka a n'a damatɛmɛ wale o fana ye dansago ye n bɛ min f'i ye ko in yɛrɛ ɲɛ bɛrɛbɛrɛ maa tɛ se ka muso dalakan bɛɛ minɛ nka e na dɔɔni dɔn a la dɔɔni ɲɛfɔ n ye ɛɛ numukɛ sɔgɔmada in na a ye ne de ci ko ne ka taa a ka lɔgɔ ga la ko n ka lɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko n ka na dɔɔnin d'a yɛrɛ ma ɔ ne taar'o la sani ne ka segin ne nan'a sɔrɔ a bɛ mankan la gabuguda de la ne y'a ɲininka k'a kɛra cogo di ko ne kɔrɔkɛ sidi ko ale ma ko filanan ka fara ale kan o ye kuma jugu ye wa a ne ko o tɛ baasi ye nk'a fana sɛgɛnna sa n k'an kan k'o kɛ a ye ten sa a ye fan bɛɛ de kɛ mankan ye sini ka kuma tɛ yen a ma min fɔ ɛ n'an m'o tulonkɛ k'ale fɛ an bɛ t'o kɛ jɔn de fɛ numukɛ a ye kuma a fɛ koyi an ye kuma jugu de fɔ wa nka a ka kuma minnu b'a yira ko dɛgɛ ye galama sara bari mɔgɔ ni nimɔgɔ cɛ tulonkɛ bɛ kɛ muso hakili ka dɔgɔ muso hakili ka dɔgɔ n bɛ min f'i ye i k'i hakili to nin yɔrɔnin na nka nin ko maa min bɛ se k'i da don nin ko in la o ye banji ye n b'i ci i ka taa i ka boli biribiri i ka taa banji nɔfɛ i ka a ko ɲɛfɔ banji ye n y'a mɛn nka a fana kɔni kun ka di n ye i ka kuma a fɛ kosɛbɛ sabula e de kɛra sababu ye n'a donna anw ka du kɔnɔ furu la baasi tɛ n'a ma ɲɛ ko ne kɛra nin ko furuboloma ye ko ne kɛra a ɲɛmaa ye wa nin ko in n bɛ n kun don a kɔrɔ n bɛ tila ka kuma a fɛ baasi foyi t'a la ayiwa ne bɛ sira ɲini fɔlɔ ba numukɛ ala ka tile hɛɛrɛ amina ka se ni ɲuman ye amin i bɛ so fo ba denmisɛnw e suma suma tɛ yen nɔ ka ni filen ka balo bɔ dɛ e dun bɛ ka sigilan ta k'i sigi mun bɛ yen sabali naamu Ma i dɔgɔninw fɛ u ye min kɛ kuma ne dɔgɔninw dun ye mun kɛ u ko k'u bɛna muso filanan ta ko ka n'o den na Aa. n'olu m'o nimɔgɔya tulonkɛ k'i fɛ u bɛna mun de k'i fɛ ayi o tɛ nimɔgɔya tulonkɛ ye e yɛrɛ fɛnɛ da o b'a yira aw bɛnnen de don a la muso filanan ta in n'i dun y'a kɔrɔbɔ k'i b'a kɛ n b'aw ka du n b'a ci i komi zɛrɛ bɛ ci cogo min na o tɛ baasi ye n'i ko o kuma de b'i tɔɔrɔ n bɛ kuma u fɛ u tɛna segin a ɲɔgɔn wɛrɛ kan yala ne b'i ɲininka olu de bɛna muso ta wa ne de bɛna muso ta ko e k'u bɛn'a di e de ma i dun bɛ ka ko in kɛ yɛlɛko ye yɛlɛko tɛ n tɛ sinamuso ko yɛlɛko la mɔgɔ fɛ a tɛna kɛ u bɛna n siri ni n ka muso ta ka di yan ne de b'a fɔ n bɛ muso ta ne dɔgɔninw k'a fɔ u bɛ muso ta ka di ne ma e bɛ tila tuguni k'i bɛ dimi o la aa sunba n fana bɛna jigin i la dɛ n bɛna jigin i la dɛ. n'i ko ten i kɔni kan'i sigi k'i ɲɛ b'a ko ma ten sabula siriki mana fɛn fɛn fɔ i dalen don siriki da la fana. o tɛ baasi ye na n ka balo d'i ma.

ee an tun mago bɛ banje de la ɔ ne fa bɔra a solila ka taa kungo la a tɛ na sisan ayi te jumɛn de kun ye ee an de nana an nana i fa de kɔ ne ko k'i facɛ bɔra ka ban an bɛ taa ɛ ne b'aw nakun dɔn o aw nana sunba ka kuma de la aw tɛ fara sunba la aw bɛ n tɔɔrɔ kojugu

ɛɛ siri Naamu. i ni ɲɛma aw muso ye kɔrɔfɔ dɔ fɔ Mhm. aw b'a dɔn muso ninnu hakili a t'aw cɛw ta bɔ aw ka kulo a k'o kɛ sɛbɛ aw bolo muso in dun tɛ kɛ foyi ye aw muso kɔ f'aw ka ko in ta ni hakili ye waati dɔ bɛ kɛ u bɛ fitinɛw yɛrɛ man di janko n'i ye filanan ta ko f'u ye ka ban k'i n'a fɔ fa de wulil'u la aw bɛ mun dogodogonin kuma la yan i tɛ bɔ an kunna an ka dumuni kɛ wa ka bɔ aw kunna ne tulo bɛ aw la sisan aw bɛ dugudugu kuma na ko filanan ta ko ko kulubali muso kulubalikɛ den awa wa i b'a dɔn ninnu ye mun kɛ bi ne ɲɛ b'u la u bɛ ka bɔ numukɛ fɛ yen k'u ka taa awa fɛ yen awa fa fɛ yen kuma in na. ɛɛ ɲɛma n'o y'a sɔrɔ aw y'o kɛ aw ma ɲuman k'o kelen dɛ aw bɛ se ka ko labɛn ne yɛrɛ kɔkan cogo di aw ma fɛn fɔ n ye. ɛɛ n kɔrɔ muso ka kuma maa t'a bɛɛ ta i t'a bɛɛ bila ne kɔni bɛna min f'i ye ko ɲini ni hakili ye ka ko jumɛn ɲini ni hakili ye ɔ mun y'aw se numukɛ fɛ yen fo ka taa awa ko kuma don o la yen heyi a y'aw jɔ n ka tiɲɛ fɔ aw ye a y'aw bila aw dɔgɔ pilasi la a y'a dɔn ko aw ye dɔgɔnin de aw kana na gɛrɛntɛ don ne ni furumuso cɛ a ye n ka kuma mɛn wa an y'a mɛn aw bilala min na a y'o kɛ numukɛ de y'an tɛmɛtɔ wele ko an ka a lajɛ n'an ka faliba bɛ yen k'o don ko k'an ka faliba tilalen k'o taara ale ka kabakala bɛɛ ɲimi a tun bɛ k'o kuma de fɔ anw ye ɔ numukɛ b'o o fɔ ye mun de bɛ awa ko kuma se yen nɔ an kɔni ma awa ko kuma fɔ ɔ ɛɛ yala aw muso bɛna nkalon de da aw la wa a fɔra aw kɔ a bɛɛ ma fɔ aw yɛrɛ sigilen ɲɛna yan sisan sunba b'a dɔn ani ala cɛ a m'a mɛn anw da a kɔni bɛ ka kuma fɔ a ka d'a ye cogo min de n kɔrɔ ko ɲini hakili la o kɔni ye ne ka faamuya ye n kɔni bɛ min fɔ a ye aw bila aw dɔgɔ sigiyɔrɔ la o de da ka di an bɛɛ la tuma bɛɛ tuma bɛɛ e b'anw minɛ ka di sunba ma k'a sɔrɔ an ma foyi kɛ n'aw m'aw bila aw pilasi la min ka kan ka fɔ aw ye o bɛ fɔ aw ye n'aw funu ma wuli maa fila funu fɛn de bɛ yen balo aw funu a barika hali n'i ma barika da yen o y'o ye a b'a ɲagami fan bɛɛ a bɛ sɔrɔ ka n'aw sigi n da la a barika a barika tɛ poro ɲɛ tɛ poro para poro ɲɛ ɔ mun fana bɛ tobili kɛ tuguni k'aw bɛ tila ka n'o se ɲɔgɔn ma aw ka n'aw sigi aw sigiyɔrɔ la Mm. Jiriba o tu yan fɛn jugu tu yan fɛn ɲuman aw bɛɛ ka hakɛ to Subamuso kɔnɔntɔn ani ɲagamuso kɔnɔntɔn ni kaburu kɔnɔntɔn n da ma maga tana na k'a ta ne bɛnbakɛw la ka na ne mɔkɛw la fo ka na ne faw la ne m'olu janfa olu de ko ko faso bulonda laada ani tabiya ne bɛ n faw de nɔ na n bɛ n bɛnbakɛw de ka sira kan ne m'olu janfa tile kelen e kana ban ne ka fɔta ma n kamanagannen sera aw ma bi n kɔnɔ gannen don k'a sɔrɔ n ma to goni dun Mm. ne nakun ye jumɛn ye ne nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ne mana nin kɛ k'o ma minɛ ne ma malo dɛ aw de malola jɔnmaya mun kɛra ne la aw k'o dimi sama ka bɔ ne la ka dimi sama ka bɔ ne la su ka dimi sama ka bɔ ne la tile jɔn bɛ se k'o kɛ ni aw tɛ Mm. a fɔra tan de o n'i y'a mɛn ko bɔnkɔ bɔnkɔ fɛn dɔ de b'i kɔ o de bɛ bɔ i kɔ ba caman susu o kariko ma gɛlɛn f'o lajɛko ba caman fara o yeko ma gɛlɛn

o tɛ wa. a fɔra tan de o maa ma fari jigi de ka fari maa tɛ malo i lakaleba de ma malo ne y'o de fɔ ko ne de bɛ n bɛnbakɛw ka sira kan ko ne ma bulonda in bila ma faso bila ko ne bɛ laada kɔ n bɛ kɔrɔlenw kɔ olu ye sira mun kan ko ne b'o de kan ko ne m'o janfa tile kelen e ka ne ka baara in minɛ ne ye dɛ u ye Suma minɛ ne la ko se b'u ye ne jigi tɛ dɔwɛrɛ dɛ ne jigi ye e ye i ka Suma su karaba ne k'a tile karaba ne n'a ɲɛ ma da ne kan a kana sunɔgɔ su a kana sunɔgɔ tile e dɔrɔn de bɛ se k'o kɛ surɔ ne dalen sugo dɔ siranna kosɛbɛ n dalen sunɔgɔ la n sugora k'a ye Sunkalo ye ne bon ni marifa ye wa kisɛ ye n sɔrɔ fɛnɛ dɛ n wulila n'o jatigɛ de ye n siranna ko n ka n'a ɲɛf'i ye n den a bɛ mɔgɔ siran kun bɔ nka baasi tɛ ni sunɔgɔ ye da la k'a fɔ nin hɛrɛ dɔ de kun sintɔ la i ma wa hɛrɛ in ka bon kosɛbɛ awɔ n bɛ min f'i ye n den i hakili latigɛ nin tɛ foyi ye i y'a mɛn sira b'i bolo ala ka tiɲɛ denmisɛn ninnu yɛrɛ ne ma se ka foyi faamu i bɛ wotoro dilan o bɛ wotoro tiɲɛ n'i yɛrɛ ye ko ye an bɛna ɲɛɲini nin ko nin ani tile ba nin an ba an tile ba nin an ce ba n den

o lahaya kelen de don ɛɛ sumaya an kɔrɔkɛ muso de a bɛ wajibiya an ka nimɔgɔniya tulonkɛ k'a fɛ o ye tiɲɛ nka suma bɛ k'o ko kɛ gɛrɛntɛba de ye anw ka du kɔnɔ bi f'a bɛ ɲini ka kɛ sababu ye k'an n'an balimakɛ tiɲɛ siriki dɛ i ni ɲɛma o don ko ɲɛma bɔra n fɛ yen ɲɛma bɔra n fɛ yen n ye nin kuma kelen de fɔ ɲɛma ye ne bɛ k'aw musalaka de aw fa ka du kunkanko kuma fɛn fɛn bɛ yen ne ba numukɛ n da tɛ fɛ ka don a ko si la wa n tɛ fɛ k'a ɲɛ yɛrɛ fɔ aw ye n'a bɛ taa banji fɛ yen banji ka ka ko ɲɛnabɔ ne tɛ se an tulo b'i la an y'a faamu nka a kɔni tun ka di ne ye i k'i jeniyɔrɔ fin ko in na kosɛbɛ ka d'a kan e ni banji aw y'an fa de ye dugu in kɔnɔ yan wa kunko fɔyɔrɔ foyi tɛ anw na ka tɛmɛ aw kan n den n tɛ se bi n tɛ se sini a ye n dɔgɔ ne ye nin faamu kɔrɔ taa o tɛ baasi ye anw bɛna fɔlɔ nin na hali n'ala ma tile yɛrɛ a ka taa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n dɔgɔ ne ma foyi faamu ba ninnu ko kana kɛ n kɔrɔ i b'a dɔn dɛ ee, numukɛ yɛrɛ b'an lajɛ ni ɲɛ min ye ani a bɛ kuma an fɛ cogo min aa ne ma se ka nin faamu dɛ ɛɛ i b'a dɔn dɛ an ba delila ka an fa ni ba numukɛ ka kuma dɔ lakali k'a fɔ ko halisa ko in kɔni tɛ numukɛ kɔni ne ma d'a la ɛɛ ni ɲɛ bɛ ɲɛ minɛ nin ko la an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ ni e y'a fɔ cogo min na ne bɛ e de kɔ dɛ o tɛ baasi ye ee an fa terikɛ bi n'o ye banji ye awɔ an b'a lajɛ sisan an bɛ taa an bɛ kɔrɔfɔ ɲini a fɛ a ka ca ala fɛ o sɔn k'a seko k'an ye kɔrɔ ne yɛrɛ ma se ka nin fɔ e jigiya wɛrɛ tɛ anw na dugu in kɔnɔ yan ka tɛmɛ banji ni ale kan n'a fɔra ale bɛ anw minɛ ta a b'an hakili jigin jumɛn de n'an fa kun bɛ yan min bɛ k'a kan na eseke o tun bɛ kan an ka taa an ka taa kɔrɔfɔ ɲɛfɛ sunkalo ne tun b'a la k'e ɲini mun kelen pe de b'i bila ka waliden baara musa kuma foli t'a la ayi foli t'a la i ye wali min kɛ wali juguba de don i b'a dɔn anw numuw fɛ muso baara cogo dɔ bɛ yen n'i y'a baara k'a bɔlɔ gengen ziraba la an ka ziraba min bɛ an ni kɔrɔn fɛ k'a baara la a bɛ kɛ muso o muso kɔnɔ i n'a fɔ i ye marifa de ci a la mun kelen pe de y'i bila o la i da ye fala kɔnɔ bin tigɛ i t'i da donna ko ye i t'i jɔ n ka cɛn f'i ɲɛ na ne de ye n dalakan di n ko suma mana don furu o furu la o furu bɛ dabila suma bɛ laban ne de kunna dɛgɛ ye galama sara sunkalo i ka da la k'a fɔ waliden b'a ka furu la i k'i ɲɛ tɛmɛ a kan sabula n'i m'a dabila i kun b'a da fɛ n'i m'a dabila e dun bɛna mun kelen de kɛ an ye numuw de ye an tɛ bɔ an dalakan kan ne ye bamanan de ye an bɛ ɲɔgɔn na Enyema. E tun bɛ boli la a dun kɛra cogo di? Enyema. ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye sunkalo ani numukɛba tun bɛ kuma la k'a taara suma baara ka taa gengen zirasun na e yɛrɛ ɲɛ de y'u ye ne yɛrɛ ɲɛ de y'u ye ka n jɔlen to kogo la i ka taa f'i kɔrɔkɛ n'aw bɛ min kɛ aw ka wuli k'o kɛ ah! a nɔ sunkalo sunkalo fana y'a dama k'a sɔrɔ hali o don na ne y'a lajɔ kare kɔnɔ yan n y'a fɔ a ye n k'a ka fara n kɔrɔkɛ muso la ɔ halisa tuguni a bɛ ka t'o de baara nka ale tɛ anw de don walahi ni n ye sunkalo ye ni n m'a minɛ k'a ɲɛnama kantigɛ dugu in kɔnɔ yan bɛɛ lajɛlen k'a fɔ n ma ko tu ee n'aw bɛ min kɛ aw ka wuli k'o kɛ dɛ sunkalo ka nin muso sunkalo ka nin muso baarako in ye bɛɛ de tɔɔrɔ dugu in kɔnɔ yan n y'a faamu n kan ka min kɛ n yɛrɛ b'o dɔn n bɛ taa fɔ n kɔrɔkɛ ye sisan an kan ka min k'a la dɛ an b'o dɔn e ka adamaden yɛrɛ kɛ e ti muso furulen to yen i ti muso gana to yen ko ala ye dɔɔni dɔɔni d'e ma dɔrɔn k'e b'i ta kɛ muso baara ye ten n y'a faamu kunkolo yɛrɛ de dɛsɛ n kɔrɔ naamu ɛ maroja ka a ka ala deli minɛna ɲinan ɛ a ka kɔɔri ɲinalama ne ma da a la n'a ma nsabalila dɔ kɛ ka kɔɔri in si de cɔngɔ a denkɛ min bɛ jamana kɔkan o de ye wari bila ka na d'a ma a ka sɔrɔ ka nɔgɔba de san nɔgɔ komi a ka kɔɔri dugu in bɛɛ a ka kɔɔri ɲɔgɔnna tɛ dugu in bɛɛ o de ah, o de ye tiɲɛ ye n'o tɛ ne kun dabali banna dɛ n'o tɛ an ka kɔɔri in ka kɔrɔ n'ale ta in ye o nɔgɔ de don eh, ne b'a ɲini an k'an cɛsiri ɲinan dɛ Eh, wala n kɔrɔ non eh, ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka kuma dɔ f'i ye sunkalo ka kuma don mhm. eh, i terikɛ de ye sunkalo mhm. a dɔgɔnin de ye ne mhm. sani ko dɔ ka tɛmɛ n'a cɛ ko n b'a ɲɛf'i ye kangari da sunkalo a ka sabali i b'a kalama k'a fɔ ko eh, sunkalo de bɛ ka taa sunba baara walasa sunba ka k'a fɛ o i ko mun sunkalo de kɛlen don ka sunba baara ee i yɛrɛ ɲɛ y'a ye wa n yɛrɛ ɲɛ wa nka a nana fɔ n ye wa kuma duurulen bɛ dugu kɔnɔ wa eh, sunba tilara k'a fɔ k'a sigara a la ko eh, sunkalo ye marifa ci ale la ee kana a to sabali tulo ka don na dɛ ni sabali tulo donna na a bɛ kɛ kojuguba ye dugu in na ne bɛ sunkalo dɔn sunkalo mɔgɔ min hɔrɔn don ne n'a jɛra bi tɛ dɛ kana kana siga mɔgɔ ye ten ka wali kuma minɛ k'i bɛ mɔgɔ minɛ a ma ne bɛ sunkalo dɔn o mɔgɔ tɛ walayi siriki i dalen bɛ sunkalo la ko komi k'i terikɛ don i ka ɲininkali kɛ dugu kɔnɔ bani i k'i tɛ baa numukɛ tulo kɔrɔ i k'a ɲininka walahi i b'a fɔ ne ko baa numukɛ de y'a fɔ ale ye tɛ baasi ye n'i ka kɔrɔ fɛn bɛɛ

ka taga so n ye kuma dɔ de mɛn n tulo la n ko fo n ka nin ko ɲɛɲini de. Hmm. o dun ye mun kuma ye. ɛ eh, sinali jaga jaga sunkalo tɛ maa ye dɛ n'i bɛ maalankolon ɲini n'i bɛ mɔgɔ jugu ɲini dugu in kɔnɔ yan sunkalo de don a dun ye mun kɛ i b'a dɔn tuma dɔ la ko bale u bɛ ko sudalen san dɛ kosɛbɛ ne taara a sɔrɔ mɔgɔw b'a ŋunuŋunu kan na n ko ayi n ko nin tɛ tiɲɛ ye jaga jaga sunkalo de ye ɛ ɛ sabali muso suma baara k'o kuma yɛlɛma k'o k'a ta ye hali a maloya t'a la ee o dabalibanko ye wa o tuma e tɛ dugu in kɔnɔ yan wa a ma la n'i y'a ye sunkalo fa ni dugutigi bilara ɲɔgɔn na dɔ wɛrɛ tɛ a sɔrɔla nin ko in de kama ko jumɛn ko sunkalo fa ye dugutigi ka musoncinin n ka a y'o de baara sinali o tɛ tiɲɛ ye sa o bɛ se ka kɛ cogo di a ma la walahi n bɛ kali i ye ninnu yɛrɛ filɛ ninnu cogoya bɛɛ de filɛ nin tantɔ u ka baara yɛrɛ ye muso baara ye n'a dun fɔra ko sunkalo fana ye suma baara a tɛ bali ne la wa ne t'a bila minɛn jɛlen fana kɔnɔ eh, ni sunkalo de ye nin kɛ a ma hɔrɔnya kɛ ɲɛnɛmaya la buna hadamaden i kan ka sɔn fɛn bɛɛ lajɛlen ma fo ka walimuso kuma yɛlɛma k'a k'i ta ye muso ka ca dugu kɔnɔ n'i ma sa e e b'a dɔn n'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka tabiya de ye ɲa e min hɔrɔnden bɛ se ka sɔn nin ma cogo di k'i i fa ye hɔrɔn ye i ba ye hɔrɔn ye i yɛrɛ bɔra hɔrɔnw na nin ko in ye ne tɔɔrɔ ka se hakɛ min na dɛ ala kelen dɔrɔn de b'a dɔn kan'a digi i yɛrɛ la sa ninnu yɛrɛ filɛ ninnu tagabolo yɛrɛ de ye nin ye sunkalo n'a fa bɛɛ ye maa suguya kelen ye e ala sinali sinali e tɛ ka yɔrɔnin kelen de ye o n'a taara a tɔgɔ don zirazunba de kɔrɔ e yɛrɛ kɔni b'a dɔn zirazunba min bɛ anw fɛ yen yan maa si tɛ yen k'i bɛ taa baara kɛ zirazunba in kɔrɔ ɲuman fara juguman kan ko zirazunba t'i laminɛ a fɔ nin ye sabali de mago salen ye a filɛ ka cɛ ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ i k'o kuma kɔni ye tiɲɛ ye nka

mun kɛra e bɛ ka ne wele mun de la ne ka ci ma fɛn ɲɛna a fɔ ne ma deli ka fɛn kɛ ka fara na e tɛ se ka fara ka bɔ ne la dɛ ka fari la wa hey ne bɛ ka an mansaw ka kumakan de bato ne t'a fɛ ka n paw kunna n'o tɛ i kelen tɛ bogotigi ye dugu in kɔnɔ dɛ ɔhɔ e b'a dɔn ko ne kelen bogotigi tɛ dugu in kɔnɔ mun de la i tɛ n to yen ne to i y'a mɛn nka i k'a bil'i hakili la ko ne b'i fɛ i aya fatim e y'i ta kɛ a tɔ tora ne ta ye ɛɛ makɔrɔba makɔrɔba sigilan tɛ ka na Makɛ. Ee makɔrɔba denmuso kelen min b'an bolo n'o ye fatumata ye a balikuyara ka ban a ka kan an k'a ɲini ka cɛ d'a ma makɛ ne m'i ka nin kuma in ta yɔrɔ ye dɛ e yɛrɛ b'a dɔn an denmuso in ye denmisɛnnin fitinin de ye fatumata ma se foyi ye fɔlɔ k'i b'o ta k'o di cɛ ma makɔrɔba na min f'i ye ne yɛrɛ de ɲɛ ye fatumata ani k'i siriki jɔlen u bɛ kuma na yanni u k'an sigi malo kɛnɛ kan an k'a lajɛ ka cɛ ɲin'a ye makɛ o ye siriki jumɛn ye i bɛ siriki min dɔn jaati ah. makɛ n'i y'a bila yɔrɔ min na ne b'i kɔ e de ye sotigi ye a ka kan e ka kan k'anw bilasira de tiɲɛ don cɛ ye dutigi ye mɛ du ye muso de ta ye f'i fana k'i hakili to o yɔrɔ la nka n'i ye nin fɔ

hmm? a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko ne bɛna dan ni ko in ye yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛna tɛmɛ n'a ye yen bɛɛ lajɛlen kan o dun ye ko jumɛn ye ne m'a f'e ɲɛna n ko a mɛn o mɛn k'e bɛna laban ne de kunna furu la i b'a dɔn sidiki yɛrɛ de da y'a fɔ ne ɲɛna ko sabali ka bolokoli la ko kɔlɔlɔ dɔ de y'a sɔrɔ i m'a ye aw mɛnna ɲɔgɔn kan n'a tɛ ka den sɔrɔ sunkalo ne dira ninnu ma ni jigiya min ye e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ne ka furu in kɛra cogo min a si kelen ma dogo e la ne dun bɛna mun de kɛ sisan o bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ nka ne fana dalakan in dalakan de ne ka fɔlen n'o ma kɛ n bɛ taa n ba ɲininka n fa jamu na siga yɛrɛ t'o la ne y'e faamu ne dun bɛna fɛɛrɛ jumɛn de kɛ walasa ka bɔ sabali kun sisan fɛɛrɛ dɔ bɛ n bolo o la an b'o f'i ye makɔrɔba denmuso nana ka bɔ tunga i n'a ma ɲɔgɔn ye yan eh, denmusokɔrɔba bɛ makɔrɔba bolo de denmuso b'a bolo kɛ e bɛ se k'a fɔ k'e t'a ka fatimu ko kalama wa ne t'o kalama ko jɔn minɛ dɛ i b'a dɔn o don ne ni sunkalo ye ɲɔgɔn ye a ye kuma dɔ fɔ ne kuma in kɛlen don ka ne lasira kosɛbɛ o de ye kuma jumɛn ye ko sabali ka nɛgɛkɔrɔsigi k'o kɛra sababu ye ka bana bila sabali la ne dun bɛ ɲini ka kala turu kuma in kan ne ni sabali ka furu a ka ca ni san caman ye nka halisa ne ma se ka den sɔrɔ ee e tɛ numukɛba ka fura bɔ ko kalama dɛ ne b'o kalama kɛ i dun tɛ taga a ɲɛf'o ye nɔ ne bɛ maloya numukɛba ma o ee wa n'i bɛ maloya n'an ka taga ne yɛrɛ bɛ taa a fɔ mɔgɔ t'i sigi ni bana ye dɛ surutu e bɛ furu kɔnɔna na a man kan e n'i sigi ni bana ye dɛ o man ɲi nɔ mm. n'an ka taa n yɛrɛ bɛ taa a fɔ a ye

u ka taa ni ka segin cayalen don woro la ne ka n bolo don a kɔrɔ wa walima n kana n bolo don a kɔrɔ tiɲɛ don ne ye dutigi ye nka a ka kan an k'a bonya don aw la yali hakilina jumɛn b'i la ko in na makɛ e de ye yan sotigi ye e mana bila da o da la an bɛ e de kɔ nka ne kɔni hakilina ye min ye an ka fatumata wele an k'a ɲininka k'a ɲininka mun de la furuko kuma na ne ka du kɔnɔ yan ne baji o tɛ kɛ ne ɲɛnama ɲɛna fiyewu ɛɛ ne y'i wele k'a bonya de don i la koyi n'o tɛ ne yɛrɛ bɛ se ka ko ɲɛnabɔ den da tɛ don furuko kuma na ne ka du kɔnɔ o bɛ kɛ ne su makɛ ni kuma digir'i la i bɛ yafa basi t'a la n y'i ka kuma bɛɛ faamu ala ka bura awɔ ka den da don ne ka furuko kuma na ne ka du kɔnɔ o tɛ kɛ fiyewu oho ma de ni ne natɔ sisan ne yɛrɛ de ɲɛ ye sunkalo ye han ani suma a bɛ k'i da don a kulo kɔrɔ bɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna i yɛrɛ ɲɛ ye walayi n y'a ye de koyi a ka e, e, lɔgɔga kɛrɛfɛ a bɛ k'i da don a kulo kɔrɔ ka kuma dɔ ɲɛfɔ a ɲɛna mhm. eh, kana nin kuma in fɔ mɔgɔ si ɲɛna dɛ i y'a faamu mhm. n ko sunkalo ye eh, denni baara de an ka zirasunba in kɔrɔ de a taara a baara kɛ yen n'o tɛ e m'a ye a bɛ denni nɔfɛ cucucu la wa kangari kelen bɛ n bolo k'a da i ɲɛna hali a tɛ mɛn i fa b'i di cɛ ma walayi maa yɛrɛ kɔni hali mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka taa k'i bɛ taa dɔɔni yaala dɔrɔn mɔgɔ mana na a b'a fɔ n'an b'a fɔ ko aw bɛ mɔgɔ di cɛ ma ne kɔni ne tɛ bataraden e y'a kɛ cogo min na n'an kun y'a kɛ ten tɔ a kun tɛ kɛ tan tɔ

yasa k'u ka laadalafɛnw sogo ɲɛma bɛ kuma sigi mɔgɔw cɛ sigi yɛrɛ faamuya awɔ a bɛ faamu kɛ ne ma fɔ k'a faamu a bɛ ɲa han ne de y'a fɔ n ko muso filanan a tɛ don yan nɔ fo ne suma su

k'i taara dugu la ah, ne tun taara tɔn na u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛba min bɛ kɛ yen ne tun taara o la ah. o kosɛbɛ eh, an nakun tɛ baasi ye eh, an ni suma de bɛ ɲɔgɔn na mun na suma ye an kɔrɔkɛ muso de a bɛ wajibiya an ka nimɔgɔniya tulon kɛ suma fɛ ɛɛ o tiɲɛ ɛɛ ne de tulon kɛ suma fɛ o suma n ko n'a ma a yɛrɛ kɛ maa ye n'an bɛna muso filanan ɲini ka di an kɔrɔkɛ ma o de kɛra kɛlɛ suma fɛ k'o ti dabila suma yɛrɛ bɛ yɛlɛ ka ala jɛ dumuni hali dumuni k'a sɔrɔ k'a dun du kɔnɔ a bɛ gɛlɛya anw ma o e dun y'an fa terikɛ ye a bɛ wajibiya an ka n'a f'i ye n'a fɔra ko cɛ o kɔrɔ de k'i k'a bɛɛ cɛ nka ne bɛ min fɔ a ye halisa aw y'a muɲu n'i ye tulon kɛtɔ ye sɛbɛ yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ a damatɛmɛna kojugu ɛɛ banji a ka di n ye i fana ka kuma ba numukɛ fɛ sabula a ko k'ale t'a da don an ka du kunkanko kuma fan si la tuguni ɛɛ nin tɛ baasi ye ne ye ko in faamuya koyi nin ye dakɔrɔ datugulen ye ne kan ka min fɔ a ye ne b'o dɔn anw bɛ sira ɲini fɔ baasi t'a la ami Hey.

fatumata i b'a fɔ o don n y'a f'i ɲɛ na cogo min na i fa ma bɔ a kan kan dɛ sabula siriki ka mɔgɔw bɛ taa ni ka segin na ni ala ma jan kɛ a b'a bolo don i ka woro kɔnɔ e ma yanni aw k'a fɔ aw bɛ ne di cɛ ma ne kɔrɔmuso bɛ yen aw t'o di sidiki ma yanni aw k'a fɔ aw bɛ ne di sidiki ma ne kɔni tɛ sidiki fɛ. bataraden jɔlen lajɛ n'a ɲɛkun ye han e m'a dɔn e ye garisɛgɛ sɔrɔ bɛɛ de bɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ ko k'e di furu la e b'i ban k'e kɔrɔmuso dun o bɛ taa tiɲɛniya la yala la dugu kɔnɔ yen nɔ han. i ye mɔgɔ bolo nɔ n ka mɛ i da ee ma n'o ma ɲɛ k'aw bɛ ne di cɛ ma fo n'a kɛ siriki dɔgɔden ye o fɔ da tɛ ne kun k'a f'i fa ye i b'i fa ka ko dɔn dɛ i tɛ sabali e bɛna furu fɔ anw ɲɛna e ma mɔgɔ min kariyalen don ka kɔrɔkɛ muso baara k'o di cɛ wɛrɛ ma mɔgɔ kan k'i ka mɔgɔ dɔw ma n'i ye nin fila fɔ n bɛ n bolo k'i da la nin furu kelen i bɛ taa koyi i bɛ taa nin furu in na dɛ e b'i fa ka ko dɔn n'a ye min minɛ a bolo la a t'o bila a kɛ ala kama ne ka furu kana sa manamana ko la dɛ baasi tɛ ne kɔni tɛ siriki fɛ n tɛ siriki fɛ ma ne kɔni tɛ taa nin nin ye denmisɛnninw wa an ka banu an ba ko di baasi tɛ ba sabali naam somɔgɔw dun baasi foyi tɛ baasi t'i la baasi tɛ an ba dɔ de ɛɛ k'i ye ciden bila n ma n nan'i ka wele jaabi jaati k'a sabu kɛ o don kɔni i dɔgɔnin mɔgɔ filaw bɔra n fɛ yan mun kɛlen de bɛ e dɔgɔnin ni i muso cɛ i muso cɛ ɛɛ banu i ka kuma latigɛ tɛ ne dɔgɔnin cɛ fila ninnu u kɛlen don ni k'u ɲɛ tana kɛ ne muso ye ne tɛna jɛn n'o ye abada ka d'a kan u ka maa tɛ u kan ka maa min dɔgɔya cɛ ni mɔgɔya kulonkɛ nka a dama tɛmɛ ne ma fɔ o ye tiɲɛ nka sabali n bɛ min f'i ye i k'i jija i n'i dɔgɔninw aw ka bɛn sabula ne da don kun ne da don yɔrɔ fosi t'a la bilen ee awɔ ah, i ye kumaba ye bi minɛ ne bɛ sira ɲini fɔlɔ i bɛ so fo

i ko cogo di ko cɛ n'a muso cɛ wa ne muso t'i ye koyi ne kɔrɔkɛ muso de ye o de kama n bɛ nimɔgɔniya tulonkɛ ta k'i sɛgɛn e m'a fɔ n'u ma ne di e ma k'i kɔrɔkɛ yan ne kɔni tɛ se ka sɔn ka e di ne ma aa a tɛ tɛmɛ nin kan o tuma n bɛna muso furu ka n kɔrɔkɛ to wa e m'a faamu

ɛɛ kumaden dɔ bɛ yen minnu f'i fɔlɔ. o ka di yan. awɔ o ka di. ɛɛ awa. i tɛ fugariya dabila e furulen ni sisan cɛ a san joli filɛ nin e t'a la ka den sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ k'e kɛ mɛ ka den dɔ sɔrɔ sisan sabu o sɔrɔ o bɛ to ka lɔgɔ ta ka taa so. aa siriki tiɲɛ na i goyara i goyara yɛrɛ koyi. a mun na. bi de e bɛ bɔ i ka yaala jugu kɛyɔrɔ ka n'i jɔ ne ma ko ne ma den sɔrɔ ne de bɛ den dilan n yɛrɛ ye wa walima ne de b'a fɔ ko ala n mago sera den ma a di yan ne de bɛn'o fɔ a. ɛ sumanɔgɔ tɛ kuma jugu ye. n bɛ min f'i ye n'i sɛbɛ b'o ma n'i kɔrɔkɛ nana bi a wele k'a lasigi ko kun jumɛn na aw tɛ ka den sɔrɔ. ka muso yɛrɛ kɛ kuma tɛ se ka k'i fɛ.

ee siradon ne ko ee sunba ni sunkalo ka ko a bɛ cogo di de dɛ wala ne tɛ foyi de kalama nin ko in na ye hali ne yɛrɛ y'a mɛn ko don dɔ la k'u taalen dɔgɔ ɲini na k'u bɛ k'u daw don ɲɔgɔn tulo kɔnɔ yen K'a fɔ ko a tɛna kɛ n'a ka baara in sera la sa kɛ. Ah, dɔ wɛrɛ fɛnɛ man di sunkalo ye baara jugu kɔ ye ka musomanin na. N b'a fɔ k'a y'o ɲɔgɔnna de kɛ tubabudennin na. K'o kuma yɛlɛma k'o ɲɛsin an yɛrɛ ma. Ee wa ni dɔ wɛrɛ fɛnɛ man di sunkalo ye baara jugu kɛ kɔ. A b'a bolo ci. Ee wa. ala k'an bɔ nin bɔda ɲuman fɛ wala ne bɛ taa awɔ k'an bɛn Balimakɛ. Ha? Hakɛ t'o la. i ka nkɔni mankan in de diyara ne kuwa ne b'a fɛ i ka nkɔni da ne na de kuwa Hmm. k'e dege ŋɔni na Hmm, ŋɔni de ka d'i ye awɔ ɔ tiɲɛ wɛrɛ kɛ ayi paseke ne y'i ye dɔrɔn ne jarabil'i la de kuwa i ka nkɔni yɛrɛ de ka di ne ye ɔ ŋɔni de ka di yan ɔ n y'a mɛn n ma tila k'i dege kɛ ayi sa ne balimakɛ a ka di ne ye i k'a fɔ sisan de sa

n y'a mɛn mm, komi pereselen don kuwa mhm. o la kɔfɛ n y'a mɛn komi ne y'i ka nkɔni mankan mɛn mhm. a diyara ne ye wa depuis y'i ka nkɔni mankan mɛn dɔrɔn n jarabil'i la yɛrɛ de wa ne ko mm, mm. e bɛ dugu in kɔnɔ a mɛnna ne bɛ dugu kɔnɔ a mɛnna dɛ e bɛ taa fɔ k'e tɛ ne dɔn walayi ne ma deli k'i ye

n cɛ ka ko diyara ne sa ko nin bɛ dugu in na a mɛnna depuis ne y'a ka nkɔni mankan mɛn dɔrɔn ne sinna ka jarabi ten tɔ kɛra fɛ ne ma bɔ a kalama nin ka kow ɲɛ dɛ

e ko ne wa sigi ko mun de ɲɛba hmm? ne kɔni bɛ kankari kelen da i ye hmm. i k'i denmuso lamara ka ɲa n'a fɔra ko dugu naloma kelen min bɛ yen an denmuso ɲɛbɔlen b'o fɛ a kuma in fɔra n ɲɛ na a mɛnna ne yɛrɛ ka jateminɛ boli a kan ka sira ɲɛbɔ naloma fɛ e y'a ko in ɲɛɲini ka ɲa kɔni ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ f'i ye bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ne mɔgɔ min ɛ dugu mɔgɔ ma se ka taa ɲɛmɔ fo fo dugutigi den an b'o fɔ cogo di ni nin tora n da ka kɔnɔ da nin na a fɔ a sa furu lɛ nka n bɛ dugu cɛ ani muso n bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka sigi nalomakɛ fa n'a ma janto a la n'a ye kɔnɔ da ne denmuso la a bɛ dugu bila a ma so o rɔ ne yɛrɛ bɛ sira wele ka kuma a fɛ e kɔni kuma fɔ o fɔ e bɛ dɔ sɔrɔ ka fɔ a ma so la a ma so la n'i ko i bɛ kuma sira fɛ dɔrɔn ne yɛrɛ bɛ kuma fɛ ne yɛrɛ bɛ kuma fɛ e tun tɛ kuma filɛ f'i ka da la k'a fɔ den musomannin bɛ ba de lamɛn ayiwa i ta la ŋanaŋana den musomannin bɛ ba lamɛn ni ko a bɛ ba lamɛn n'a ye kɔnɔ ta i n'a bɛ taa ɲɔgɔn fɛ dɛ ne ye min fɔ a t'o la m'a wele ka kuma a fɛ o ye kumakan ye kɛ kosɛbɛ ayiwa an ka t'o la n bɛ taa so fɛ sijɛ fɛ ka na sira Naya i fa bɔra ka ne wele sisan a y'a fɔ n ɲɛna k'i jarabilen lalomakɛ in na ne ko tiɲɛ don wa nkalon don n'e bɛ ka ne ɲininka de o ma ne tɛna nkalon tigɛ yɛrɛ tiɲɛ i b'o de dɔ wɛrɛ fɔ ne ɲɛna han sira aa i fari ni na sa f'i bɛ ne jaabi k'i tɛ nkalon tigɛ ne ye i b'a kalama k'a fɔ k'i fa ka farin ni bunteni ye gansan m'i fa sigi dugutigiya la ka d'a kan a ka kodɔn ni fariya min b'a la o dɔrɔn de y'a sigi ɔɔ e ma maa si ye nin dugu in kɔnɔ fo laloma i b'a kalama k'a fɔ laloma bɛ se ka bin maa kan waati bɛɛ lajɛlen na i bɛ sɔn f'i bɛ tila k'a ɲɛ wanɔ k'a fɔ ko awɔ i fa b'a fɛ ka min kɛ a laban a b'i da k'i ɲɛsin kɔrɔn ma ni k'i sɛ kantigɛ wa hali n tɛ ɲɛji bɔ n ɲɛ na ko n den sara wuli ka bɔ n ɲɛ kɔrɔ mɔgɔ tɔɲɔden maa si tɛ se ka waso ni e ye

an filɛ waati min na sisan k'e bɛna fɔ k'e bɛ taa ne ka daba dilanbali ta ka di ne ma o ye kuma ne ye ɲamaden de ye tiɲɛna a jo t'o la han a jo t'o la ne kɔni bolo depuis ko daminɛ n'i tɛ se n'a tigi ka fɛn d'a ma o ka fisa i k'a tigi lamunumunu an dun filɛ waati min na jango fadenya min bɛ dugu in kɔnɔ ee n'i ma fɛn sɔrɔ a kunnadali fanga ka bon dɛ tiɲɛna o ma ɲɛ wa kuma fɛ o ma ɲɛ fiyewu kuma fɛ ɛ ne ko i k'o wari d'a ma n y'a ka fɛn bɛɛ d'a ma ka ban ah, ayi n'o kɔni a jo foyi t'o la a jo kisɛ kelen t'o la ɛ eh, ka mɔɔ ka wari minɛ i tɛ se k'a ka baara kɛ a d'a ma n y'o de fɔ a ye o nka ne b'a dɔn kumalasigi bɛ nin ko in na ka dugu kɛ sen kelen bugu ye maa si t'i ka ko kɛ k'a dilan ne yɛrɛ ne tɛ lafiya yɛrɛ ne kɔni ko n ka daba dilannen a ka n ka daba dilan ka di yan n tɛ kuma caman fɛ n tɛ kɛlɛ fɛ fiyewu. ɛɛ n b'i deli a ma se kɛlɛ ma n b'a wele ka kuma n'a ye nin kɔfɛ n'a ma se ka n'a ko k'a bɛ dɔwɛrɛ kɛ kana foyi d'a ma maalankolon n'i ye maalankolon di i tɛ se ka mun kɛ baara kɛ i t'a fɔ k'i tɛ se k'a kɛ. ne kɔni ye d'a ɛɛ nka n bɛ min f'i ye ee a kun ka di ne ye i ka dugu cɛ cɛkɔrɔba bɛɛ wele ka na. ko ne ko ne dugutigi mago b'u la ɛ eh, lalomankɛ in dun bɛ min na n'a m'a dabila m'a da ka sɛgɛ tigɛ wala ka dugu bila o ye mun ko ye ɛ eh, ne denmuso ni sarakɛ ɛ eh, o donna k'a bɛna bɛ saraka ko saraka ɲɛbɔ n b'a fɛ o tɛ dabaliban ko ye o ye dabaliban ko ye nka dugutigi dɛ ne yɛrɛ kɔni bolo o tɛ ɲɔgɔnnajɛ kun bɔ ɛɛ cogo di ɛɛ sungalo ni sunba bɛ ko min na ɛɛ kɔrɔ a tɛna kɛ ɲɛna ko ko dogolen don bilen ee ee dugulamɔgɔw bɛɛ bɛ ɲini ka fa nin ko in na ne yɛrɛ kɔni bolo ni ɲɔgɔnlajɛ wɛrɛ bɛ kɛ a kan ka kɛ olu ka ko de kan ne ko halisa ko ma ban k'o ban wa ɛ eh, maa min taara fɛn min ɲɛɲini ko walasa a ka se k'a kanu ɛ eh, e m'a dɔn sungalo jala gɛrɛla fadento la sa ale fana ka ni mun ba tɛrɛ koyi hɔrɔn bɛɛ kan k'a dɔn ko ko walimuso ko ye fadento de ye han wa dugutigi n'i ma wuli k'i jɔ o ko in na o ko in de bɛna taa k'i bolo da dugu in kɔnɔ kosɛbɛ sabula i tɛ nin ye dugu si kɔnɔ ko bɛn bɛ se ka sabati a dugu kɔnɔ ɔ ka duguladenw to falen to kan ɲɔgɔn janfa ni ɲɔgɔn kɔbila la ɛɛ i ka kuma an bɛ lasigi kɛ nin kan ayiwa o kɔni ye ne hakilila ye dɛ lasigi bɛ kɛ nin kan ɛ e bɛ se e b'a dɔn k'a fɔ ko muso furulen don e bɛ taa k'o ɲɛɲini tuguni han ne yɛrɛ dabali banna kamalen na ɛ npogotigi bɛ dugu la bogotigi tɛ yen bɛɛ fɛ ko dugu mɔgɔ tɛ yen mɛ bogotigi baden bɛ dugu la bogotigi jɛnsɛnnen bɛ fan bɛɛ fɛ e k'o to yen ka taa waliden n'i ye bataraden ye ne ni kolokolo la bɛɛ b'a kɛ nka n'a daminɛ jɛra a laban o bɛ ja kosɛbɛ ɔ i jija an ka ɲɔgɔn dalajɛ an ka sigi ka fɔ kɛ nin ko in na ni o kɔ e ka ne ka dabako in man gɛlɛ wa e denmuso ko in man gɛlɛ fura bɛ sɔrɔ o la joona ɛɛ ayi ne denmuso ko in ka gɛlɛ dɛ ɛ naloma fɛnɛ eh, dugutigi n'a tora n'a ka kɔnɔ da la dun bɛɛ n'a furu yɔrɔ don koyi ayi eh, ayi aw b'a fɛ k'a fɔ ko ne denmuso ka furu naloma ma n bɛna fɔlɔ n b'o kɛ ɛɛ ayi ɛɛ sunjɛ o kɛlen kɔni i ma hakilima fɔ dɛrɛ ɛ ne denmuso dugutigi ye ne denmuso ni naloma i nana i kunko la o ɲɛnabɔ i ka taa walayi ni e ma bɔ ne ni ninnu cɛ kɔlɔnda la ninnu bɛ mɔnɛ kɛ ka ne faga ayi mɛ an bɛ taa jibɔ yɔrɔ la jurufilen tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye e tɛ ninnu ka ko dɔn wa o de la kɛ ninnu bɛ jahiliya la janjan na ɲɔgɔn kɔ de n ko an ka ninnu ye k'a to yen sa mɛ n'i y'u to n bolo n k'u ci ko kelen kɛ kɛ fɛn u bɛn'a dɔn k'an tɛ kelen i b'a dɔn a n'i y'i yɛrɛ bila ninnu fɛ i b'u faga de o de la ne tɛ kuma ne b'i lasabali mun na i b'a dɔn ninnu n'a b'u kɔnɔ k'an bɛ ka siran u ɲɛ de wali ne bɛ ka kɛ sira ye de an k'u kan sa o t'a bannen ye siɲɛ wɛrɛ n'u kɔni y'a kɛ ne t'u to yen don yɛrɛ kɛ an bɛ baga u ma yɛrɛ de i b'a dɔn min wɛrɛ bɛ yan karimujan denkɛ kɛ awɔ a denkɛ lakalakatɔ in sa fa bɛ to k'a kɛta kɛta awɔ lakalakatɔ nin awɔ kɛ awɔ kuma min bɛ dugu kɔnɔ e m'o mɛn o kɛlen ka dugu labɔ bi fo kana nin fɔ dɛ ko lakalakatɔ ye o k'a bɛ komi den dɔ b'o farikolo la kɛ k'o ye den lolomaba i ye ne teri i yɛrɛ bɛ se kuma fɛn bɛɛ la awɔ ne b'o f'i ɲɛna o ye tan ye dugu in kɔnɔ yan dɛ an ka ji ta yɔrɔ sugu la taga sira musow ka barokɛdaw la an bɛ nin kuma fɔ yen yɔrɔ la fan bɛɛ ko n'i sera ka den kelen sɔrɔ nin cɛ in fɛ a ye den kɔni dugu n'o fɔ k'o fɔ k'o fɔ k'o fɔ n teri e dun mɛnna ka nin fɔ n ɲɛna ne tun t'a kalama ka ɲɛ o don kɔni ne y'a kisɛ sɔrɔ de te wuli yɔrɔ la ɔ munna e ma se k'i boli bidibidi ka na o fɔ ne ɲɛna nka ne ma taa i nɔfɛ o la ni ne ye jiko kuma don o kɔrɔ a na an ka taa n bɛna a ɲɛf'i ɲɛna ee n teri i b'a dɔn kɛ min bɛ ne kɔnɔ k'a kɛ i an fana ɲɛ an ka chansi de ye o an bɛna o kɛ cogo di n teri fɔ n ɲɛna sa an bɛna min kɛ yan an k'o f'i ye bani na yan o yɛrɛ de don ja ee n teri ee tɛ nin ko bila koyi an b'an cɛsiri de an ka musoya fɛɛrɛw la kuma dɔ bɛ yen

ɲama somɔgɔ kɔrɔ basi tɛ basi tɛ n na aba a ni baara aba a ni fama dɔɔni bari basi t'aw la basi bɛ ten aba aba e ɲɛma dɛ a mɛnna ne tun mago b'e la o awɔ o ka di eh, a ka di nka man di eh, ɲɛma dɛ i b'a dɔn aw bɛ ka muru min basi aw kan na cogo di da ee cogo di wa ko aw fa sara aw bɛ k'aw yɛrɛ bila falaya minɛn min kɔnɔ a kana sɔn nin ma cogo si la cogo di cogo di ee sunkalo bɛ ka min kɛ aw kɔrɔkɛ muso la nin n'aw ma wuli k'aw jɔ n'aw ma wuli k'aw jɔ a bɛna kɛ fugari ye dugu in na dɛ sabula ne b'a dɔn ni nin tun ye ne ye sisan tun b'a sɔrɔ ne ye sunkalo ka ko ban a mɛnna. ɲɛma n kɔrɔ ye min fɔ tiɲɛba de don n'i ye ne kɛ n nɔ la sunkalo tɛ si a ni na bi ɛɛ aw ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ cɛya tɛ dɔ wɛrɛ ye koyi ka baara kɛ gindo la maaw kana bɔ min kalama n'a ko ma ɲɛnɛbɔ anw bɛ ka sunkalo kɛlɛ dogo la wa an b'a dɔn waati bɛna se dugumaa bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama yan ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ ɛ ne kɔrɔkɛ siriki ko k'an k'a to yen n ko ne ɲɛma fo ne su wala wa n t'a to yen koyi kana to yen n ye karamɔgɔkɛ dɔ ko mɛ n taara o fɛ o don ko o ye saraka dɔ fɔ n ye n mana o bɔ sinikɛnɛ o kɔ mana falen min na bɛɛ b'o langale dugu in kɔnɔ yan kosɛbɛ o n kɔni ɲɛ b'o la o de bɛ sɔn ka fisaya i ma han kadi komi ne dagawuli de ye dugu in kɔnɔ yan ne gundo fɔ ɲɔgɔn tɛ ne na dugu in kɔnɔ ni e tɛ kamanagan dɔ kɔni bɛ ne kan bi aa o kɛlen bɛ ka ne kamanagan dɛ o de ye mun kamanagan ye kari kamanagan min bɛ ne da la dugu nin kɔnɔ bi a kamanagan fanga ka bon dɛ ne de wulila bi ka taa soma babilen fɛ yen i tɛ soma babilen dɔn wa ko n bɛ taa n ka furuko ɲɛnabɔ komi e yɛrɛ b'a kalama ne bɛ cɛko min na ko n bɛ t'o lajɛli kɛ soma babilen fɛ yen soma babilen ko ko ne n'o ka furu tɛ ɲɛ o tuma a ye mun fɔ o la sisan ko ne n'o ka furu tɛ ɲɛ ko ni ne ko ko n ka nafa sɔrɔ furu la ko lagalagatɔ dɔ bɛ dugu kɔnɔ yan ko fo ne ka furu o lagalagatɔ ma ko ne bɛna den sɔrɔ o la den min ni diɲɛ bɛna a kofɔ e hakilina ye jumɛn ye ko la ne kɔni kamanagannen don dɛ buguri ne y'i ka kuma in faamuya nka ne kɔni tɛ se ka kuma e nɔ la i yɛrɛ de b'a lajɛ sisan babilen ye min fɔ n'a bɛ ɲa i yɛrɛ ma yala n'a tɛ ɲa i yɛrɛ ma i yɛrɛ de b'o jateminɛ sabula e de bɛna don furu la furu in a ka di i yɛrɛ ye wa a man di i yɛrɛ i b'i sigi k'i miiri fɔlɔ nka kana don a la i kun fɛ dɛ i hakili jagabɔ fɔlɔ n'i ka hɛrɛ bɛ min na an b'a fɔ ko k'o nɔgɔya tɔ tɛ o don sinɔn a kamanagan bɛ ne na bi dɛ a bɛ nɔgɔya sa ne kɔni na kun y'o de ye

sunkalo basi tɛ basi tɛ ɛɛ ne yɛrɛ kun mago jɔnjɔn b'e la ee o ka di yan i dɔgɔkɛ ka ko de don a bɛ ka yaala ni n tɔgɔ ye dugu in fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ ko ne n'aw kɔrɔkɛ muso bɛ ɲɔgɔn fɛ n hakili la n k'a bɛna a dabila waati o waati n ɲɛ b'a la a tɛ k'a dabila n b'a fɛ i ka kangari d'a ye sabula ne t'a fɛ ne n'a ka se ɲɔgɔn ma k'a sabu kɛ e ye ɛɛ sunkalo n y'i ka kɔrɔfɔ mɛn e na ne jɛra bi ko tɛ e bɛ ne dɔn mɔgɔ min ye ne b'e dɔn mɔgɔ min ye ɲama ye denmisɛnnin de ye kana ɲama ka kuma ninnu ta k'i bɔnɛ dusu la basi ne n'e jɛ ne n'e jɛ o de ka bon ka tɛmɛ ɲama ta in kan ayiwa n kɔni b'a fɛ i ka kangari gɛlɛn d'a ye i ka kuma mɛn a k'a dabila a dabila waati la baasi tɛ ee n'i taatɔ min ɛɛ n bɛ taa nakɔnin na an b'a kɛ ten baasi tɛ ne bɛna fɔ k'an bɛn o la